ndị Igbo ibe m Igbo m ndị ọma na-ege ntị ana m ekene mmadụ niile si n'ala Igbo ma ndị nọ mba ofesi ana m asị ka udo nke chineke bịara unu n'aha jizọs amen um, unu mara na ife m na-agbasa wụ okwu ndụmọdụ nke eji amụta ihe nke na-agbanwekwanụ ọtụtụ ndụ ndị mmadụ na-agbanwekwanụ ọtụtụ ndụ ndị ezinụlọ e, o nwere isiokwu m bubata tata isiokwu m bubata tata wụ ife a na-akpọ mmadụ ịdị nkwadobe nkwadobe anyị nwa mara ihe wụ nkwadobe nkwadobe wụ mgbe ị na-afụ na aha na ihe na-achọ ime ka m werenụ na aha na-achọ ịda ọ na o nwere nsogbu na-abịa i bido in time n'oge kwadowe onwe gị ọtụtụ ndị mmadụ na ebe a na-aba Peter Obi ka anyị eso Peter Obi ka anyị eso but you have never prepared ị ka dịbe nkwadobe ị ma na ihe i ji ekwu ya wụ ọnụ matakwana na igbo si na ejighị ọnụ etinye azụ n'ofe n'aka ị ga na-ekwu ya na-ekwu ya maka na ị na-afụ ebe ndị ọyị gị niile e, e, e, sonyere ofe onye ahụ gụnwa na-esonye ọnụ gị na-ekwu mana obi gị adịghị ọcha ị gaa n'azụ ị kwutọ ya ị kwutọ ya mana ị pụta n'iru ị sị na na gịnị na onye a ka eso onye a ka eso ife a wụ ife na-egbu anyị ife a wụ ife na-egbu ndị Igbo since mụnwa n'onwe m pụtara mata ihe ndị Igbo na-ebetray nwanne ha ndị igbo nwere eziokwu ọ dị few a bịa na na ihe ọbụla bụ ihe election ihe ịrọpụta onye isi ala igbo na-eme ofu onye ọkpọ onye nke a na-apụga nke a nọ na APC nke a nọ na PDP maka gịnị oke ọchịchọ ihe ị ya-eri n'ọnụ ihe eji because of ego ị ga-eri ugwu gị ra pride gị in fact ma identity gị you sell it after then ga-abido tawa afụ ga complain wakwa ife m ji ekwu maka nkwadobe o nwere mgbe chineke bimebi ụwa ọ gwara ndị e, e, nọa na ndị ezinụlọ ha na ha jee rụọ ụgbọ mmiri kwadobe onwe ha na ya ya-emebi ụwa ụda na ha agwa unu na a na-eje enwe elekshọn and ụmụnna aha anyị na-eje alụ awụrọ aha mma na egbe ife a bụ gịnị spiritual fight mana ọ na-awụ ihe eji azụ draft atụ ebere aṅụ mmanya akpa nkata mana akpa ya dịbe nkwadobe mmadụ onye ụta ya nọ na nwe voters card pvc o nwe ndị ị jụọ they don't even have it but ị pụta a sị na ha nwe ya that is igbo for you mana ndị anyị na-akọ ndị anyị na ha na-eme ya obodo ndị anyị na-agba atara ndị a ma ihe magbuo n'isi ị jee ma ụmụaka ha na-ede eme gịnị atụ vootu anyị na-ede ekpudo eziokwu isi n'ala maka ihe anyị ya-erite n'aka mmadụ mgbe onyenwe anyị gwara nọa sị ya na ya ya-emebi ụwa n'egbughị oge nọa bidoro in time rụọ ụgbọ mmiri a chineke sị ya rụọ kwadowe ihe niile weta ọtụtụ anụ ọsọ weta anụ oke na nwaanyị tinye n'ime ụlọ ahụ weta chi na prepare mechichie everything o zuwe ike maka ọ mara na na ihe onyenwe anyị kwuru ga-abịa na mmezu and ọ ya mere gịnị mmiri erighị ha but nke anyị eruwego but nobody is prepared ife anyị wụ talkative maka na onye a na-ekwu onye a na-ekwu ife anyị na-eme wụ sabo ife anyị wụ saboteur eh? pretender do the worst folofolo ka anyị na-eme mara mara n'iru gwompiti n'azụ o nwerọ onye na-asị nwanne ya na ebe a ka ya kwụ ọ kwụrụ ebe ahụ ife a dị ka ibe a na-asị na mmadụ na-ala krismas mgbe anyị na-ala krismas a na-eme anyị pụtacha mgbe anyị wụ bachelor anyị ga-anọkọta ụta na-eri na-eri on 20 eh, second ị na-ajụ onye ya-ana ọ sị mba obodo ana wụ otu ana wụ otu ị na-apụtazi n'isi ụtụtụ 24 o nwerọ onye ị ya-afụ ị na-asịzi a ah, kedu onye a gị na ya nọ ụbọchị a o nwerọ ife ndị igbo ejihọ emeri egwu egwu now this is the number one person ana m aha ekwu maka politics I'm not a politician mana ife m na-agbasa wụ eziokwu ife e ziri m ka m na-ekwu ife a bụ ofu onye igbo nke pụtara kwụsiri ike ndị mmadụ gbasowe ya amara chineke soro ya na-eje ka m si afụ this is just the grace ọ bụrụ maka ike nketa ya he don't even ọ dịghị ka ego but all grace now onye ọbụla apụtago na ya kwere but your heart have never prepared to vote him

is it not betray ndị igbo ka anyị mepeenụ anya anyị mara ife anyị chọrọ ka anyị chọsie ya ike ka m gwakwa unu ife m fụrụ ka chukwu si egosi m ihe ọ bụrọ otu unu si tụ anya ka o si eme ife a wụ secret game a game dị hidden unu na ha eme ya na-atụ ụzụ mana ndị anyị na ha na-azọ ya ha na-akụ game ha na-akụ game ife a wụ the first time na-ekwu maka di ọnụ maka ihe ọchịchị a politics onwere m na-asị na anyị win enweghị mmadụ na-asị na anyị mana i'm trying to tell you these people unu na-ewere ndị iberibe ha na-akụ game ihe anyị nwa nọ wee tụ ụzụ ị bịa na social media i post ya i create many fans use the image ama na-aga aga let your conscience tell you the truth iso eje are you voting him do you love him with your good with your heart Can you die for him when they say line up? I want to tell you people that if you if people need to so kwụsie ike. awụna na ife ọchịchị ọcha ogumagara ife ojiji oji ị wụrụ nka ị wụrụ gịnị nzọpụ ụgbọ ị bụrụ onye na-akwọ ụgbọ hapụnụ ngarị bribe hapụnụ bribe some of our people nọ na north what is your preparation a na agwa gị ihe na-eme ihe na-eme ụfọdụ unu ya-anọ ebe a na ọ daa gbam a gbaa ụnọ unu ọkụ a gbaa moto unu ọkụ agba can't you from now prepare yourself like a noah wenatawa ife gị n'ụnọ prepare go those good things make a way mgbe ọma a na-agba ọsọ mmiri ọ mgbe mmiri bido ọ na-ebi kata ee Chineke ọ dịka mmiri ọkọchọ ịma dịsi mmiri anwụ na-ezo mmiri a na-acha anwụ na-ezo mmiri a na-acha ọ dịka mmiri a ya agbacha enwe nọ na mmiri aṅụ aṅụ mmiri that is the kind of akụkọ anyị na-anụ mmiri abịazi katakata ọ mebie ngwa ahịa gị ị pụta echi pụta sị chai ndị iro m egbuo it is not ndị iro it is you that is not prepared I want to tell you that before a someone win a victory, you must prepare. Prepare godi ka Noah ya na ezinụlọ ya. Ndị nọ na north side, prepare ka Noah bido in time gbawa ọsọ ndụ gị. Something may happen, asị m na ọgụ ya-ada, but anyị mara na politics awụrọ game of ụmụazị. awụkwana iru iru abụọ i rie ji tata ị na-eri ede ya wụkwana ị nọ na nka na ọ na nka ị mara nke ịsosi enwe ike ife m ma na ọ chineke na-eme eze onye dị ya mma ka ọ na-eme gịnị onye isi if you doubted me jee na akwụkwọ nsọ ọ sị na the book of Daniel 4 verse 17 naanị ya wụ Chineke onye na-ene n'ụwa na-eme ihe niile na ya ma wụ onye na-eme onye dị ya mma ka a na-enye onyinye amara nye onye isi o nyere David so anya ife anyị eme nke anyị ji wụrụ mmadụ nke fọ a hafụrụ Chineke so onye dị ya mma ka ọ na-enye isi but ka anyị mee nke anyị ji wụrụ mmadụ let us come like one body let us come like one strength let us come like one pillar maka a nyụkọọ mamịrị ọnụ ọ gbọọ ụfụfụ ndị igbo be anyị ekene m biko okwu ndụmọdụ m gbasa sendie ya nụ ka o metụta ọtụtụ ebe ka ndị igbo be anyị nwee ike ngwụcha mara na ọgụ a anyị na-eje na ọ wụ ọgụ e ji ofu obi eje ka emesịa